ne message min d'o ma ne b'a f'o ɲɛna dɔrɔn u ka karamɔgɔ ɲin'o yɛrɛ la u ka kalan kɛ mɔgɔ tɛ kɔrɔya kalan ma n tɛ kisima min filɛ nin ye ka ne amadu kɔnɛ yɛrɛ kalan laturu la kisima ma kɔrɔ ne ye kosɛbɛ o a tɛ se ka ne kɔni k'a den ye a tɛ se ka ne wolo sabu ne bi don min na komi bi ɲinan ne san bi naani ani wolonwula ye ɔ kisima dun ma san bi duuru sɔrɔ o bɛ se ka ne wolo wa y'a dɔn se ka ne wolo mais n y'a dɔn karamɔgɔ a bɛ kalanden dɔw b'a bolo minnu ye san bi seegin ye bi a b'olu kalan laturu la olu dun ye jitumukaw ye olu wolon'a kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ mais o bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ sira min kan ko tiɲɛ tɛ sabu laturu de ko ko n baara ni n baara n b'i nafa n baara ka sɔrɔ i tɛ taa al jahanama kɔnɔ n baara ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ ɲugun i la mais o ye laturu kɛ ɲuguntɔfɛn ye ka sababu kɛ mun fɛn ye o bɛ syɛw faga o bɛ baw faga o bɛ misiw faga i la i bɛ kɛ laturudala i bɛ kɛ voisin dɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ n'a kɛra wahabiya ye a bɛ ban i ka fɛn bɛɛ la n'i ye fɛn fɛn d'a ka dukɔnɔmɔgɔ b'a fɔ ko a kana maga a la ko nin ye kafiri de ye mais pourtant laturudala tɛ kafiri ye sabu alu badara min filɛ jigiso de ale ye fiɲɛ de ye fiɲɛ kara fiɲɛyɛn o de y'ale fiɲɛ ye sabu badara ali o fiɲɛ de kɛra ka avion dilan ni avion tɛ mɔgɔ bɛ taa hiji la maka wa avion tun tɛ se ka wuli ni laturu tɛ ne n'o fana dara bon ne ka laturu échographie de ye ne bolo e de b'a fɔ ne na k'i kunkolo b'i dimi n bɛ laturu da ye bana ni kunkolo ye mun de a solution ye mun de ye c'est parce que kunkolodimi ni gansan tɛ na i na o kunkolodimi mana i bɛ taa paracétamol san i b'a kunu a bɛ kɛnɛya sini tuguni a bɛ tila ka na n'i taara dɔgɔtɔrɔba de fɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso u b'a fɔ i ma k'i ka analyse kɛ n'o ye analyse kɛ n'o ma fɔ i b'a fɔ ko écho kɛ kunkolo yɛrɛ mun de bɛ kunkolo na pourtant écho dilanna laturu de ye écho dilan ko donc ala ye fɛn min dilan laturu fɛn ye laturu ye fɛn dɔ de ye fɛn min ka nɔgɔ fo ka dama tɛmɛ fɛn min bɛ adamaden hakili yɛlɛma k'a fɔ ko fɔ ten n bi ten de ni kɛra nin fɔ nin tɛ kɛ laturu y'o fɛn de ye a bɔra ala de yɔrɔ la ka sin adamadenw ma a ma di mɔgɔ si ma k'a ka tiɲɛni kɛ n'a ye a dira mɔgɔ de ma ko mɔgɔw ka mɔgɔ mago ɲɛ n'a ye mɔ ye fɛn min i bɛ fɛn sɛgɛsɛgɛ n'a ye k'a sidɔn nin ye mun fɛn ye fɔlɔfɔlɔmɔgɔ tun bɛ fɛn sɛgɛsɛgɛ de k'a dɔn nin fɛn bɛ cogo di ɲinan san bɛ diya wa ɲinan san tɛ diya wa écho t'o fɔ tuma bɛɛ télé la wa a t'a fɔ ko sini ko fiɲɛ bɛ wuli wa a t'a fɔ a ɲɛna ko sanba bɛ na sini wa mais pourtant o bɛ laturu kɔnɔ écho tɛ kɛ foyi ye laturu kɔ météo mɔgɔ bɛ kuma télé la don o don ko fiɲɛ bɛna wuli sinikɛnɛ fiɲɛ belebeleba dɔ bɛna wuli a degré bɛ nagam degré la tileba dɔ bɛna bɔ pourtant tile bɛ laturu kɔnɔ fiɲɛ bɛ laturu kɔnɔ sanji bɛ laturu kɔnɔ ɔ n'e m'a kalan dun est-ce que i bɛ se k'o dɔn wa i tɛ se k'o dɔn ko donc min f'o ɲɛna u ka kalan kɛ n'o ye kalan kɛ u bɛ n'o yɛrɛ bɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ n'o kɛra an si tɔgɔ tɛ tiɲɛ o ne ka conseil ka d'o ma
d'accord o ye e, amadu kɔnɛ kunun ale ka conseil ka di minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan minnu bɛ bɔ u fa jamana kan ka taa jamana kɔ kan ka t'u yɛrɛ kɛ dɔnnikɛla ye ka sɔrɔ dɔnnikɛlaw tɛ n'u bɛ ka dɔnnikɛlaw tɔgɔ tiɲɛ ale ka conseil o tun y'o ye k'o di olu ma donc sisan nɔ an bɛna e, bɔ yen nɔ an bɛna amadu ɲininka sisan nɔ laturu kɔnɔ kɔmi ko ko laturu bɛ ko karabalen kɛ est ce que laturu bɛ ko karabalen fana bali parce que komi ko dɔ bɛ a kɛra ka ban est ce que laturu b'a kɛli bali ko dɔw bɛ a ma kɛ fɔlɔ mais est ce que laturu bɛ se ka to a ko bɛ kɛ yan'a wagati fo k'i ye laturu lajɛ dɔrɔn ka a y'a kɔnɔna na k'a fɔ k'a ko bɛ kɛ i k'a ko kɛ dɔrɔn a ko ka kɛ
Laturu filɛ nin ye sagala bɛ laturu la n'i ye laturu da nin ko nin a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ c'est parce que i y'a dɔn bi an bɛ tile min na kɔmi bi kɔmi sɛnɛgali yan o caman de dɔnnikɛla caman sɛgɛn mɔgɔ bɛ bɔ a ka so ka na e somacɛ nɔfɛ ou bien ka na e morikɛ nɔfɛ i ka so ko n b'a fɛ ka lajɛli kɛ n ye mais a t'a ka lajɛli kun fɔ ɲɛna n'i ma pratique kɛ laturu la i tɛ se k'o fɔ a tigi ɲɛna sabu i t'a nakun dɔn bon donc o kama laturu man ɲi ka da ni cause tɛ ne nana n muso bɛ a kɔnɔman don ou bien muso dɛsɛra ka den sɔrɔ mun y'a bali ka den sɔrɔ sagala bɛ laturu la n'i y'o sagala bɔ laturu kɔnɔ fɛn min y'a bali ka den sɔrɔ a b'o fɔ ɲɛna i bɛ tila k'a ɲininka tuguni ko den bɛ sɔrɔ wa den tɛ sɔrɔ a b'a fɔ ɲɛna ko den bɛ sɔrɔ ko den tɛ sɔrɔ i b'a ɲininka tuguni ko bana min b'a la o jinɛbana don wa dabali don wa ou bien alabana don wa ou bien bana sidɔnbali don bana in na de laturu bi nin bɛɛ indiquer k'a fɔ ɲɛna bana min filɛ nin na ko dɔ ka dabali don dɛ ko laturu bi ko sa san san san san ko min kan ka kɛ su in na bɛɛ ko k'a bi kɛ laturu b'a sa heure damani kɔnɔ sabu laturu san san san denw bi laturu kɔnɔ laturuden dɔw bɛ yen olu bɛ kuma olu ye san san san san de ye n'o ye nin ko mandaraka dɔrɔn k'o ko kɛra ka ban quoi par exemple adama b'ora lomarabilen b'ora alimangosi b'ora olu ye san san san san denw de ye nin ko filɛ nin ni an ye nin kuma fɔ sa hali n'a bɔra i ka laturu kɔnɔ ko i bɛ bana n'i bɛ tulonkɛ ni hali n'i ma bɔ kɛnɛ ma taa i yɛrɛ faga accident na dɛ i bɔtɔ yan kɔrɔ i bɛ talon porte na k'i sen tigɛ c'est parce que olu ye san san san denw de ye o bɛ laturu kɔnɔ n'e t'o dɔn dun n'a nana nin yɔrɔ la est ce que kan kɛ cogo di n'o ma fɔ ɲɛna e tɛ se ka bɔ foyi kalama donc ne b'o yɔrɔ de fɔ mɔgɔ ɲɛna laturu bi ko karaba ka a kun bɛɛ b'a fɔ k'a tɛ kɛ laturu b'a karaba k'a teliya a bɛ kɛ ka dɔ fara kan sabu ji dɔ fara kan de tasuma o ye dɔbɔ tasuma fana o ye jeniko jugu de ye mais bɔgɔ o de ye mara ye donc laturu tasuma o ye lumière de ye yelen ɲɛnɛmaya adamadenya o ye laturu tɔmi kelen b'a kunkolo sanfɛ laturu tɔmi filanan o bɛ kuma communication de kan c'est parce que o ye fiɲɛ de ye communication relation amitié a bɛ kuma o de kan ji dɔ de bɛ fara kan ka sɔrɔ kɛ E m'a ye sisan n'an tɛ sigi sisan k'a fɔ an mɔgɔ saba sigilen bɛ an ka te min na n'Araba nana sigi an cɛma sisan k'a sɔrɔ an y'an ka te ji don ka ban an b'a fɔ k'an kɛra mɔgɔ naani dɛ dɔ fara te ji kan o tɛ fɔ wa donc o ye laturu kɔnɔbara ye bɔgɔ de ye mara ye o ye laturu sen ye laturu banna ye donc san san bɛ laturu la min bɛ se k'a bali san san a tɛ kɛ dɛ san san bɛɛ ko nin ko bɛ kɛ i b'a fɔ ko non ne ma sɔn ne bɛ se k'a bali b'a fɛ k'a bali ka da condition jumɛn kan par exemple k'a ɲininka ne ka denmisɛnnin o b'a kalama yan kɔrɔ la ne karamɔgɔcɛ ye ne kalan na Kisima Jara san san o don ne ka cɛ dɔ ye problème sɔrɔ problème ye bɛɛ kamanagan ko polisiw filɛ k'u ye convocation d'a ma ko n'a taara k'a bɛ to kaso la n ko non non n se ka n ko n'a taara a bɛ segin ka na o ko dalu jumɛn bɛ ne bolo n ko foyi laturu n ye seju den kelen ci ka tasuma kuru kuru den kuru duuru d'a kan ka dulɔki bɔ ka kurusi bɔ ka wuli k'a mabalima k'a deli ka ji bɔn a kan ka tasuma n bɛ saribɔn ta k'a di denmisɛnnin ma n'a ye dingɛ sɔrɔ a b'a don yɔrɔ n'a tigi taara ko bɛ sa sabu seju tasumaso den de ye a tana de ye ji ye o ye san san ne b'a kɛ san san san san a bɛ kɛ san san san san bon laturu fana donden de b'a la entrant b'a la fɛn bɛ kuma natɔ fɔ est ce que nin ko n'a bɛ nana ne kan n bɛ se k'a bali wa laturuden min y'a fɔ est ce que ko natɔ don a bɛ tiɲɛ yɛrɛ don est ce que natɔ don wa entrant b'o la n'i tɛ entrant dɔn dun e bɛ se k'o saraka cogo di sortant bɛ laturu la e bɛ ko min fɛ k'a ka na o ko taatɔ don e bɛ se e b'o segin cogo di n'i tɛ entrant dɔn dun e tɛ se ka na ten fixe bɛ laturu kɔnɔ laturuden min jɔlen don yɔrɔ kelen san kalo tan ni fila n'ale ye kuma min fɔ dɔrɔn kuma fɔra ka ban pewu a banna ye o laturu kɔnɔ laturuden bɛ kuma kɔnɔ mobili ye min bɛ munumunu san kalo tan ni fila don o don ale bɛ ka munumunu ale kɛra komi mobili o kama n'adamaden dɔ bɛ yen hali ni garisɛgɛ kɛra mobili ye jigiya de b'a ta ye layidu b'a ta ye mais si tɛ dafa o bɛ fɔ ɲɛna ko karamasina na yan fɛ yen n bɛna nin fɛn d'i ma i bɛ taa a b'a fɔ ko cɛ ko taa ka na sini bon ne de bɛ se ka laturu da sisan k'a fɔ ne b'a fɛ ka taa Papa Gawusu sɛgɛrɛ a ka so est ce que ni n taara n bɛna Gawusu sɔrɔ yen wa a tɛ sɔrɔ yen laturu b'o fɔ ne ɲɛna n b'a da n'a bɛnna entrant ma ni n taara n bɛ t'i sɔrɔ yen n'a bɛnna fixe ma n bɛ t'i sigilen sɔrɔ yɔrɔ kelen i tɛ baara foyi yɛrɛ i sigilen don yɔrɔ kelen dɔrɔn n'a taara bɛn mobili ma n b'a sɔrɔ i bɛ du kɔnɔ mais i bɛ ka ko dɔ ɲɛnabɔ i bɛ munumunu ci dɔ la fɔlɔ ma n b'o fɔ mɔgɔ ɲɛna yanni an ka se ka so n'a bɛnna sortant ma n b'a fɔ n'an taara n t'a sɔrɔ yɔrɔ la o b'i sɔsɔ an bɛ mobili ta an bɛ taa i ka so an b'i weele téléphone b'a fɔ ko cɛ ko ne yɛrɛ bɔra koyi n y'a kɔnɔ a mana dɔn ci examen in sɔrɔ n bɔra ka t'o la n y'a min kɛ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ mais n'i m'a kalan est ce que i bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ye a ko dɔn laturu i ma fɛn min kalan i t'o ɲɛdɔn donc komi eh, i bɔra ka kuma min fɔ sisan n bɛ an ka filɛlikɛla minnu bɛ yan nɔ n b'aw hakili jigin o la aw k'aw hakili to o yɔrɔnin na dɔɔnin parce que bi bi in na eh, dɔnnikɛla caman bɛ yen nɔ u kɛlen don ka dudenw bila ɲɔgɔn na dɔnnikɛla caman bɛ yen nɔ u bɛ yen nɔ u kɛlen don ka mɔgɔw ni i teriw bila ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ mun ye n'i taara dɔnnikɛla fɛ yen e takun adamaden ka problème ka ca filɛli kɔnɔ eh, n'i taara i sigi ten k'a ka filɛli k'i ye n'a ye filɛli k'i ye a bɛna i kɔlɔsi cɛ finman nin na dɛ i kɔlɔsi pap la dɛ ou bien cɛ jamanjan dɔ bɛ yan fɛ donc ni mɔgɔ nana filɛli la i fɛ yen a nana min na a ka tilen o ma direct la i ka o filɛli k'a ye i k'o jaabi f'a ye i tɛna ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na a fana ni mɔgɔ wɛrɛ fana tɛna bila ɲɔgɔn na e bɛ lafiya ale bɛ lafiya tiɲɛ yɛrɛ la eh, amadu i ka o vraiment o filɛli cogo o ka ɲi o y'an kun minɛ kosɛbɛ mais sisan an ɲɛ bɛ livre fila la yan nɔ livre fɔlɔ nin olu bɛ mun ni mun kɛ filanan fana bɛ mun ni mun kɛ nin livre yɛrɛ min filɛ nin u b'a fɔ nin ma ko livre spécial cɛ marifa le sommaire mɔgɔ min tɛ baara da i bɛ se ka nin livre san k'i yɛrɛ bɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ sabu laturu fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ laturu yiri b'a kɔnɔ laturu kumakan b'a kɔnɔ laturu saraka b'a kɔnɔ nin ni nin fara ɲɔgɔn kan a bɛ mun de fɔ nin ni nin kɛ a bɛ mun de fɔ ni laturu ni jateminɛ filɛ a ko de ma ko laturu nafa tontigi tontigi nafa yɛrɛ ye mun de ye tontigi degun ye mun fɛn de ye garinya tontigi kuru duuru don i b'a sɛbɛn kelen fila kelen kelen garinya tontigi kunkolo o ye tasuma ye a kunkolo ka ɲi a kunkolo dayɛlɛlen don sabu an b'a fɔ laturu den kelen ma laturu den min tɔmi kunkolo ye kelen ye tɔmi kelen ɲɛnamaya ye tɔmi fila o ye su ye o salen don an bolo o tɛ baara kɛ an fɛ sabu hali ni sigi musa ye an ka laturu ka banabagatɔ ka mandaraka fɔ o banabagatɔ ka banako banna o y'a tigi satɔ de n'a y'i ka baara yɛrɛ tiɲɛ kuma fɔ o y'o baara fana ko bantɔ de o baara banna a bɛ tiɲɛna de mais taliki de bɛ kuma ko kurakuraya ka bon tontigi min filɛ nin ye tontigi nafa y'a kunkolo de ye a n'a ji n'a bɔ a degun de ye a fiɲɛ ye a communication par exemple sisan ne ka laturu da e ye sisan e bɛ dɔ fɛ ka ɲɔgɔn wele téléphone na est ce que a bɛna bɛn wa a tɛ bɛn ni tontigi y'o kuma fɔ ne ye ne b'a fɔ n ko non non i bɛna i n'a tigi bɛna kuma min kɛ a tɛna bɛn a sababu bɛna kɛ dalama kuma communication ye a ka communication tɛna se ka bɛn c'est parce que communication de ye fiɲɛ ye ni fiɲɛ tɛ communication tɛ yen ni fiɲɛ tɛ téléphone tɛ baara kɛ ni fiɲɛ tɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fiɲɛ de kɛra sababu ye ka diɲɛ bɛɛ fara ka bɛɛ kɛ da kelen ye ka whatsapp créer ka mɔgɔw kɛ kelen ye mɔgɔ bɛ to fo diɲɛ dan na a bɛ kuma ni e ye a bɛ na cogo di fiɲɛ de fɛ o ko donc tontigi fiɲɛ a salen don ko tontigi nafa wɛrɛw bɛ yen min t'olu si ye an da tɛ se ka don olu bɛɛ la bi k'a fɔ yan na comme laturuden tɔw ka ca i dan sɔrɔ ah, d'accord donc i y'a fɔ cogo min na n'an bɔra tontigi na sisan o ye ale page fɔlɔ ye nɔ ah, sisan n'an ye page filanan dayɛlɛ An bɛ taa page filanan daminɛ ni to tontigi ka katima katima de a ka katima muraba nin y'a ka nafoloko baara de nin y'a ka tɔgɔtigiya baara de a ka dawulatigiya baara de nin nin bɛ sɛbɛ de ye ni ni sɛbɛn sɛbɛn cogosi la i bɛ sɔrɔ k'a labaara ni a yɛrɛ baara cogosi ye c'est parce que ni laturu jateminɛ dɔ bɛna ɲininka sisan K' an ko laturu kunkolo fila fila ko dɛgun don kɔmi kunkolo kelen kelen ko lumière don effectivement cɛn don laturu so tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ dayɛlɛ o bɛ bɛn bi saba fila de ma o ye teliman teliman ye min ka teli olu tɔnmi kelen kelen min bɛ yen laturu kɔnɔ tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ a n'i y'a compter a bɛ bɛn den bi saba ani fila de ma tɔnmi fila fila min b'a kɔnɔ o ye datugu ye n'i y'o compter o bɛ bɛn bi wɔɔrɔ ani naani de ma donc o kama n'an ko an bɛ laturu bali an bɛ se ka laturu yɛrɛ baara 64 fois ka ko datugu n'a ye c'est parce que 64 o ye su de ye ko bantɔ ka ko teliya an bɛ se k'a baara 32 fois k'a baara k'a di mɔ cogoya si la n'a ka ɲi ka jeni a bɛ jeni n'a ka ɲi ka ee, consommer i b'a consommer n'i ka ɲi k'a bila fiɲɛ b'a fili i b'a bila fiɲɛ na n'i ka ɲi k'a siri bɛgɛn de ra k'a bila ka taa i b'a bila ka taa n'o kɛra o bɛ se ka ɲɛnabɔ tontigi ni nafoloko baara de ye n'i bɛ nafolo baara ka di hadamaden ma mais a bɛ nafolo baara cogo di ka di hadamaden ma i bɛ taa sɔrɔ hadamaden garisɛgɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma kɔmi tile bi lajɛli bɛ kɛ ye i b'a sɔrɔ i dolo bɛ fiɲɛ na bon bi bi kan ka baara min kɛ ani sini lajɛli kɛra ye i b'a sɔrɔ i garisɛgɛ bɛ ji la ani sini baara min kan ka kɛ o sinikɛnɛ i bɛ baara min kɛ i bɛ taa sɔrɔ i garisɛgɛ o de bɛ bɔgɔ ra donc baara de bɛ don don don don ɲɔgɔn kɔnɔ ten Adamaden garigɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma de kɛ san ni waati bɛɛ bi bɛ fiɲɛy na sini bɛ tasuma na sinikɛnɛ bɛ bɔra dɔn ni e bɛ tasuma na ni ji garigɛ bara ka' e ma n' y'a kɛ e se a bɛ ɲɛ wa wala ko dɔn o kama an t'an da don a bara kuma na k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna sa parce que n'i y'a mɛn ko fada fada san kurusan ye faririn de ye mɛ tasuma ye fɛnsɛn kurusan fiɲɛyɛn fɛnsɛn kurusan ji fɛnsɛn kurusan b2sɛn kurusan o de y'a kɛ san kurusan ye Donc min kan ka baara don min na dɛ n'a ma bɛn o don ma n' y'a baara ka di hadamaden ma ni sababu tɛ bɛn c'est parce que a tɛ ɲɛ bi n tile bɛ tasuma de ra n kan ka baara kɛ tasuma de ra bi n tile bɛ fiɲɛ de ra n kan ka baara kɛ fiɲɛ de ra bi n tile bɛ ji de ra n kan ka baara kɛ ji de ra bi n tile bɔgɔ de ra n kan ka bɔgɔ baara de kɛ n yɛrɛ la n'i t'o dɔn dun a ma nɔgɔ donc e tɛ i sago sɔrɔ o ye kuma de ye k'o fɔ ɲɛna an ka taa ɲɛfɛ d'accord a y'a mɛn dɛ bi kɔni bi n y'o de f'i ɲɛna ko bi ye dɔnko kɛnɛ ye dɔnko n'aw bɛ dɔnni yɛrɛ yɛrɛ ɲini a y'an lamɛn bi ɔhɔn sisan an taara ɲɛfɛ an nana ɲɛfɛ an nana adama ka page de kɔnɔ adama ka garijɛgɛ ɲɛ b'a la o de sɛbɛnnen filɛ yan kɔrɔ adama ka garijɛgɛ ko baara n'i fɛ ka adama ka garijɛgɛ ko baara kɛ adamaden ye a b'o de fɔ n'i ye lajɛli kɛ adamaden ka nafa ɲinin a na k'a dɔn k'a fɔ bi a ka garijɛgɛ yɛrɛ bɛ adama de bolo adama nin bɛ baara cogo di bɔn adama bɛ kuma fɛn ɲɛnama de kan nimafɛn fɛn min b'a ni ma adama n'i bɛ fɛ ka adama yɛrɛ baara pour que i ka fɛrɛ a ma i kana siyɛ da buguri kan ka a faga i bɛ sɛden fila san ou bien pigeon den fila i bɛ ala deli ka kelen di denmisɛnnin kodɔnbali ma ou bien i bɛ ala deli a kan k'a saraka mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kalama sabu adama bɛ kuma hadamaden lumière tigi dawulatigi sabu ale tasuma dɔrɔn de ka ɲi a fiɲɛ salen don a ji salen don a bɔgɔ salen don ko donc n'i siyɛ kelen san i b'a saraka i bɛ kelen san